Díbh, a chairde, agus fáilte thar n-ais go dtí an comhrá Tech Féile 2021. Liom inniu tá Lisa Ní Chuinneagáin, go raibh míle maith agat, Lisa, as ucht a bheith liom inniu chun sá cúrsaí! Tá sé go maith. Tá mé tar éis mo dhara vacsaín a fháil so tá mé ar mhuin na muice anois.
Ar fheabhas, Lisa, sin sin dea-scéal, sin thar barr. Lisa, b'fhéidir ar fheabhas, ar fheabhas. B'fhéidir go mbeidh um, go mbeifeá in ann um, roinnt eolas a thabhairt don lucht féachana ort féin agus cárb as duit agus do cúlra, b'fhéidir. Ok, ceart go leor mar sin. So, Lisa Ní Chuinneagáin is ainm dom agus is dochtúir eitilte mé. So táim anseo i Sasana anois ar feadh bliain amháin ach is as Maigh Eo mé ó dhúchas, so Béal an Átha, Contae Mhaigh Eo. Táim i mo phost anseo mar dhochtúir ar feadh deich bhliain, so tá an Ardteist déanta agamsa in 2004 agus ansin bhain mé mo leighis, céim leighis amach in 2010 agus tá sé just deich bhliain anois chun a bheith anseo in Sasana agus táim deireadh mo traenáil agus deireadh mo staidéar a dhéanamh anseo. don pre-hospital emergency medicine so is dochtúir eitilte mé so táim ag déanamh gach rud don othar roimh an ospidéal agus ansin beidh mé ag teacht ar ais arís go Éirinn le cúnamh Dé anyways uh, in mí an Iúil. Ar fheabhas, ana-mhaith Lisa. Tá sé sin ana-shuimiúil agus thosnaigh tú amach ansan mar a luaigh tú um, i mbun staidéir leighis anso in Éire, ab ea?

traenáil a bheith mar dochtúir éigeandála agus ansin bhog mé go Bhleá Cliath, Sligeach, Luimneach agus ansin, oh yeah, anseo then go Sasana ar feadh cúig bhliain chun bheith mar chomhairleoir emergency medicine, so to become a consultant in emergency medicine. So beidh sé sin mo phost nuair a fhillim abhaile i mí an Iúil. Ar fheabhas, sin an-shuimiúil. Agus d'aon duine, b'fhéidir, nách bhfuil mórán eolas acu ar cad go díreach a mbíonn ar siúl agat go laethúil, i gcomparáid le bheith lonnaithe in ospidéal, an mbeifeá saghas in ann tuairim a thabhairt dóibh ar. Cad a bhíonn ar siúl agat go laethúil? Go laethúil anseo in Sasana, so tá sé beagnach difriúil do mo ghnáthlá abhaile in Éirinn. Ach yeah, so táim mar mar pháirt den an foireann anseo chun foireann a thabhairt um, dianchúram go daoine atá an-tinn agus gortaithe roimh an ospidéal. So tá mé in ann dul go dtí an othar sin le haghaidh an, ar san eitilt, so san helicopter nó san rapid response vehicle. So tá sé cosúil leis na cláir teilifíse a feiceann tú ar air ambulance. So sin mo phost. So tá tú mar páirt den an foireann, so pilot, dhá pilot, an bheirt pilot atá ansin agus paramedic amháin agus mise mar dochtúir. So déanaimid just gach rud do na, do na hothair atá gortaithe. So.

na céad daoine ann chun aire a thabhairt dóibh roimh dhul go dtí an ospidéal.
Sea, nuair a bhíonn an bell ar siúl then just caithimid gach rud cur síos agus rith go dtí an helicopter. So tá sin ansin just trí nóiméad a bheith, dul amach san helicopter, helmet atá ortsa agus suas sa spéir. Agus then ansin beidh tú in ann, beidh tú ar thaobh an othair b'fhéidir, cúig nó sé nóiméad ansin. So is léir go mbeidh b'fhéidir an ground crew atá ann ach táimid ag déanamh dianchúram so cúram i bhfad níos mó go dtí an go dtí an othar ansin. So intubations, fola, aon rud atá le déanamh agus deirim anyways go hiomlán. Tá an ospidéal ag teacht amach go dtí an othar atá gortaithe agus tinn ansin. So is mise agus an paramedic an ospidéal má thuigeann tú, mar tá na scileanna agamsa ón an roinnt éigeandála agus an rud éigeandála so táimid ag tabhairt amach na scileanna sin go dtí taobh an tsráid. Arís.
Agus tá sé sin an-thábhachtach do daoine a bhfuil i mbun moill roimh nach mbeidh a ndóthain ama acu chun fáil chuig an ospidéal. So sin an rud an-thábhachtach faoi. Agus an bhfuil sé sin in Éire faoi láthair? So tá siad ag feabhsú in Éirinn agus tá sé ag fás in Éirinn. Um, tá na advanced paramedics atá ag obair in Éirinn tá siad just thar cionn tá siad ar ais sa van ach níl siad an intubations nó blood fós um, a thabhairt amach go dtí na hothair ach tá sé sin ag teacht anyways. Yeah, cinnte arís an-mhaith. Agus cén fáth gur thos, cén suim a bhí agat i gcúrsaí leighis agus a bheith ag obair san earnáil seo agus cén inspioráid, b'fhéidir, a fuair tú nuair a bhí tú in aos óige chun dul i mbun post cosúil le seo? Yeah, so um, bhí mé páirt den agus táim fós páirt den san Order of Malta, so sin um, grúpa garchabhair agus deonach. So thosaigh mé ag déanamh é sin nuair a bhí mé trí bhliana déag d'aois. So bhíomar ag cleachtadh first aid agus garchabhair agus ansin bhí sé sin an inspioráid a bhí agamsa. So lean mé ar aghaidh ansin agus then bhí mé in ann dul isteach sa leigheas, but táim fós um, páirt a ghlacadh san Order of Malta freisin mar is mise an Chief Medical Officer don Order of Malta anois ar ais in Éirinn. So even though táim anseo in Sasana táim fós mar CMO ar ais san Order of Malta ansin. So Ceapaim go bhfuil sé sin an inspioráid is mó chun a bheith ag dul isteach insa specialty agus subspecialty seo insa leigheas. Ar fheabhas, ana-mhaith. Agus d'aon mhac léinn b'fhéidir atá ag éisteacht inniu, an bhfuil aon comhairle agat dóibh ó thaobh conas dul i mbun post cosúil leis seo nó aon taithí gur féidir leo a fháilt agus iad fós san mheánscoil. Yeah, b'fhéidir like páirt a ghlacadh insa grúpa deonach mar sin, like an St John's Red Cross nó rud éigin mar sin, chun like just b'fhéidir feel, an bhfuil sé, an bhfuil sé mar suim agatsa chun é sin a dhéanamh and then má tá an brionglóid agatsa just lean ort agus, you know, beidh tú in ann é sin a fháil. Ná bac le éinne nuair a. Deireann siad you know tá na points ró ard, níl tú in ann is is cailín thú mar I know beidh muid ag caint faoi sin níos b'fhéidir níos déanaí but like is is mise máthair de trí pháiste freisin agus tá you know táim uh, married táim pósta you know tá go leor rudaí le déanamh agamsa roimhe seo freisin so tá tú in ann bheith mar máthair, bheith mar dochtúir eitilte agus bheith mar uh, bean chéile freisin. So tá tú in ann é sin a dhéanamh. Cinnte, sin sin comhairle iontach do na mic léinn agus tá siad in ann dul i mbun aon rud go bhfuil suim acu ann, cinnte. Just lean ort. Um, lean ort, lean ort mar a dúirt tú. No, sin sin, yeah, thar barr ansan. Agus ó thaobh um, nuair a bhí tú i mbun staidéir um, in Ollscoil Bhleá Cliath, an raibh sé deacair a bheith amuigh ar taithí sna hospidéil agus a bheith i mbun staidéir ag an am céanna. Yeah, is léir go mbeidh saol agat, saol eile agat agus tusa ag déanamh staidéar ar leighis, mar níl tú in ann dul amach you know, chomh minic is is féidir le do chairde nach bhfuil ag déanamh staidéar le cúrsaí leighis. So bhí post agam sa bhaile bhí mé ag obair in Tasty Macs insa takeaway ansin. So bhí orm taisteal abhaile go Bl, go Béal an Átha gach deireadh seachtaine

Bhí mo buachaill cara ansin agus anois tá sé mo fear céile. Bhí sé in ann tacaíocht a thabhairt dom freisin go bhfuil mé ag déanamh an rud ceart. You know, just cur do ceann síos, déan your staidéar. Thaitin sé go mór liom so ní raibh sé mar aon um, it wasn't anything major domsa, bhí, bhí mé ag iarraidh é sin a dhéanamh so just lean ort. Ar fheabhas, ana-mhaith. Luaigh tú ansan níos luaithe ó thaobh do páistí age baile agus thá tusa tar éis do páistí go léir a thógaint trí mheán na Gaeilge agus Gaeilge a úsáid age baile. Conas a thosnaigh sé sin? An raibh Gaeilge agat ó dhúchas age baile? No, no, so is as Béal an Átha mé, so níl as an ceantar Gaeltacht mé. Chuaigh mé chuig an Coláiste Riocard Bairéad, an Gaeltacht, nuair a bhí mé deich mbliana d'aois, mise agus mo chúpla, is cúpla mé. Agus ansin, just, I don't know, like, rud éigin mar clickeann don an Gaeilge. Níor thaitin an Gaeilge liom roimhe sin. Agus, I'm sad to say, but ansin, nuair a bhí mé ag dul isteach ins an Gaeltacht, d'fhoghlaim mé an gramadach,

tríd an mheánscoil. So then nuair a bhog mé go Bleá Cliath choinnigh mé an Gaeilge suas agus rinne mé uh, staidéar faoi uh, Gaeilge as well you're allowed to broaden your horizons in UCD so phioc mé suas just an Gaeilge agus an Breatanas beag freisin so rinne mé staidéar Breatanas beag freisin yeah just like mar craic mór yeah

bhí an pósadh againn trí Gaeilge freisin so just bhí sé like nádúrtha chun na páistí a bheith as againn a thógáil trí Gaeilge, a thógáil suas trí Gaeilge. So Cathal um tá sé sé bliana d'aois anois or sorry seacht bliana d'aois anois agus Cuán ce- cúig bliana d'aois agus Féile dhá bhliana d'aois. So tá labhraím go hiomlán as Gaeilge abhaile le na pháistí, bhuel déanaim an iarracht anyways, Bernard níl Gaeilge líofa agamsa, then Bernard bíonn sé ag caint go hiomlán as Béarla ach really meascann sé suas Béarla agus Gaeilge freisin agus tá sé fite fuaite inár conversations ar aon nós agus then mo mháthair agus mo cúpla bíonn siad ag caint trí Gaeilge freisin agus then Bernard's uh, thuismitheoirí Bernard as well déanann siad iarracht just dún an doras oscail an fuinneog rud éigin mar sin a rá don pháistí so Tá Gaeilge timpeall na pháistí agus anois táim ag féachaint like go bhfuil Cathal ag smaoineamh trí Ghaeilge nuair a bhíonn siad ag caint liomsa, tá sé ag smaoineamh trí Bhéarla nuair atá sé ag caint le Bernard agus níl deacair nó deacracht ar bith acu agus ar aon na páistí. agus freastal agus freastalíonn siad freisin chuig na Gaelscoileanna i mBéal an Átha freisin so.
Sin thar barr agus sin ana-shuimiúil. ó thaobh an tsuim a bhí agatsa agus gur lean tú ar aghaidh leis agus anois tá na páistí i mbun a bheith ag smaoineamh i nGaeilge agus sin an ceann de na rudaí iontacha faoin teanga dar liomsa go bhfuil nuair atá suim agat agus nuair gur féidir leatsa do chuid suim agus fuinnimh a chur chun cinn le daoine eile, spreagann sé daoine eile nó páistí eile chun dul i mbun I suppose suim a bheith acu leis an teanga. Yeah. Agus b'fhéidir má smaoinímid anois ar na mic léinn atá ag féachaint ar seo, an bhfuil aon chomhairle agat ó thaobh b'fhéidir na deiseanna a bheidh acu ag teacht suas ó thaobh dul i mbun post i nGaeilge amach anso? Ceapaim go bhfuil i bhfad níos mó deiseanna tar éis teacht suas le blianta anuas agus beidh deiseanna eile. An bhfuil aon tuairimí nó moltaí agat domh? Yeah, agus bhí mé ag éisteacht le Darren Ó Cnéideach níos luaithe faoi seo, ag caint faoi sin agus bhí sé ag caint faoi na slí bheatha tá tú in ann baint amach trí mheán na Gaeilge. Agus mar dochtúir, tá tú in ann slí bheatha a bhaint amach trí Ghaeilge freisin, mar bhí mé ag obair i nGaillimh agus san ospidéal i nGaillimh, Tagann go leor daoine as an Gaeltacht sin agus bíonn a lán daoine ag obair san ospidéal as an Gaeltacht agus go bhfuil píosa bog Gaeilge acu. So nuair atá tú ins an ospidéal ansin, cloiseann tú agus bíonn tú ag éisteacht ar Gaeilge fite fuaite ins an ospidéal. So nuair bhí mé ag caint le mo comhleoirí agus mo chomhghleachtaí, we'd be ag caint in Gaeilge agus be ar mhaith leat cupán tae, I'm going síos go dtí an chistin. Agus bhí sé mar just comh nádúrtha mar sin. Agus b'fhéidir ó am go ham, tháinig duine éigin as an Gaeltacht nach raibh Béarla ar bith acu, bhuel, deireann sí nach raibh Béarla acu anyways but tá siad in ann tuiscint and but bhí siad ag iarraidh duine éigin a bheith ag caint as Gaeilge and there bhí go leor daoine ann a bhí in ann caint as Gaeilge so mar post mar sin tá tú in ann sin a dhéanamh ach na deiseanna eile like I mean tá go mór mór deiseanna ar meáin cumarsáide agus ar meáin sóisialta trí mheán na Gaeilge. Um, yes, you can have your

cuid is mó de mo chomhleoirí agus mo chomhghleachtaí ansin, tá Gaeilge foghlamtha acu agus ní raibh a fhios acu go raibh Gaeilge mar theanga nuair a thosaigh mé ansin. But gach lá bíonn siad ag rá domsa like Dia dhuit Lisa, maidin maith, oíche mhaith, um, nuair bímid ag déanamh an seiceáil do na leighis tá siad ag rá anseo, anseo, anseo. So Tá mo mo bhéim a chur sa Ghaeilge anseo in Sasana. Ní níl siad líofa ar chor ar bith agus ní bheidh siad líofa, but tá siad in ann anois smaointe go bhfuil cultúr, teanga, tá rud éigin speisialta don Éirinn, just an an tír just trasna na dtonn ansin agus ní raibh fhios acu go raibh teanga againn ansin, but anois tá siad, tá fhios acu.
Ansin just an inspioráid a thug tusa dóibh chun cúpla focal a úsáid agus í a úsáid go nádúrtha sa chaint mar a luaigh tú ansan ó thaobh Dia dhuit, conas atá tú, slán abhaile. So má úsáideann tú na frotail beaga sin go laethúil, go nádúrtha, Tiocfaidh feabhas agus beidh suim agus ansan beidh siad tar éis dul i mbun taighde ó thaobh an chultúir agus an teanga agus spóirt agus you know tá siad go léir fite fuaite lena chéile agus sin iad na rudaí is speisialta faoi faoin Gaeilge go bhfuil ní amháin teanga atá ann ach is páirt agus croí do ár tír agus ba cheart go mbeidh muid bródúil as sí cinnte. Go yeah go deimhin go bheith bródúil as agus tá a fhios agam go mbíonn b'fhéidir na mic léinn agus daoine atá ag breathnú ar seo nach bhfuil líofa sa Gaeilge go mbíonn siad beirt go dtí'n like bagrach nó scáfar chun a bheith ag caint Gaeilge le daoine atá líofa sa Gaeilge mar thusa Jamie agus Dara Ó Cinnéide agus Caitlín agus na daoine eile atá anseo. But is cuma liom like tá go leor botúin ag déanamh ansa.

Ó bheith ag oibriú mar dhochtúir in Éire nuair a thosnaigh tú amach, b'fhéidir mar mhac léinn, agus anois an áit ina bhfuil an teicneolaíocht i do ghairm. So na teicneolaíocht atá againn sa leighis, like, I mean, tá siad ag feabhsú gach uile bhliain, so yeah, tá go leor athrú tagtha. Um, or even ó thaobh na leighis atá againn. So na leighis a bhí go hiondúil le gach othar deich bhliain ó shin, tá sé athraithe anois ar na anticoagulants. So tá anticoagulants, sin blood thinners atá ann, tá absolutely leighis nua againn ó thaobh just dhá bhliain. So tá go leor rudaí ag tarlú gach uile bhliain agus ag athrú ó thaobh an teicneolaíocht. Níl mórán difríocht againn ó thaobh an pre-hospital anseo in Sasana, agus ar ais arís in Éirinn ó thaobh an teicneolaíochta, an ventilators atá againn, so mar is eol do gach duine ar ventilators anois mar gheall ar an pandemic, tá siad ag feabhsú gach uile bhliain freisin. So tá Éirinn tá siad ag ag cruthú suas agus ag feabhsú as well ar thaobh na teicneolaíocht agus an ventilators tá siad déanta agus tá um, in Medtronic in Gaillimh, so tá go leor rudaí um, ag feabhsú in lei in leighis gach uile bhliain.
Agus ó thaobh, b'fhéidir, na heitleáin or atá sibhse ag úsáid faoi láthair, cinnte tá an teicneolaíocht ag athrú an méid san agus go mbíonn tionchar ag sin ar ó thaobh luas de is gach rud. ó bhog tú go dtí Sasana, an bhfuil sé kind of mar an gcéanna, tá sé de bharr go raibh sé chomh nua-aimseartha nuair a bhog tú ann?

do na na saighdiúirí so tá siad sin difriúil atá anseo in Sasana ach in ICRR, an Irish Community Rapid Response, tá siad sin ag úsáid helicopter atá ag úsáid mar the Air Ambulance Charities go hiomlán anseo in Sasana so tá siad mar a céanna mar sin. So níl an teicneolaíocht i bhfad níos mó anseo in Sasana ná sa bhaile. So táimid mar a céanna. Sin mar an gcéanna. An-mhaith. Agus an, má smaoinímid anois ar b'fhéidir an, an todhchaí agus cad iad na rudaí, na hathruithe móra a bheidh ag teacht suas ó thaobh leighis de, cad a ceapann tusa atá ná an, i gceann cúpla bliain, ó thaobh an leighis de agus na rudaí nua-aimseartha a mbeidh ag teacht suas? Bhuel, tá.
Tá an subspecialty insa pre-hospital emergency medicine, agus níl sé mar subspecialty abhaile, so tá súil agam go mbeidh sé sin mar subspecialty abhaile agus beidh sé sin an rud is mó a ceapaim. Um, just chun a bheith an othair agus no, chun an ospidéal a thabhairt amach agus na scileanna mar sin a thabhairt amach go dtí an um, an othair. Táimid in ann like, surgery a dhéanamh, if you will, ag sráid ar an sráid agus san ionad pobail. Táimid in ann é sin a dhéanamh don an othar agus an saol a cruthú mar sin. So ba bhreá liom é sin a fheiceáil abhaile in Éirinn agus fola a thabhairt amach go dtí an othar gach rud mar scileanna mar sin agus tá siad ag feabhsú agus beidh sé sin an rud is mó a tharlódh in Éirinn sna blianta atá ag teacht anseo. Agus mar gheall air sin is

mar cheann des na rudaí a tiocfaidh isteach anso go luath. B'fhéidir mar fhocal scoir ag an deireadh anso, an mbeifeá in ann moladh amháin a thabhairt dos na mic léinn atá ag féachaint air seo? Aon moladh gur mian leat?
Aon moladh. Ehm, just má tá bhrionglóid nó aon aidhm atá a bheith agatsa insa saol, just lean ort agus ná bac le daoine atá ag. rá agus ag caint faoi aon rud, níl tú in ann sé a dhéanamh, tá na cúrsaí ródheacair, tá na pointe ró-ard, just coinnigh ort agus coinnigh d'intinn féin chun a bheith an bhrionglóid a bhaint amach agus is é sin an comhairle is mó a ceapaim. ar fheabhas, ana-mhaith Lisa agus comhairle iontach ansan. Bhuel, go raibh míle maith agat, Lisa, as ucht a bheith do chuid ama a thabhairt domsa agus bhaineas sár-taitneamh as an comhrá iontach suimiúil sin. Do gach duine atá ag féachaint ar seo, beimid thar n-ais níos déanaí agus beidh Seán Ó Cualáin ag caint ach go dtí seo, go raibh míle maith agat arís, Lisa, agus beimid ag caint arís go luath. Fáilte romhat. Slán. Slán.